Ndidi bụ onye unu ma dịka Pete Edochie. Pete ga-eso tinye ọnụ n'okwu a. Nna anyị Pete, biko anyị na-ekene gị, Igbo na-ekene unu. Daalụ.
Ndewo.
E, onye ọzọ m na-akpọta aha ya ebe a bụ ee nwada Chinwendu Ndụka Edede. Chinwendu bụ onye ọkaiwu ọ ya ga-eyi onyokomita ndị ọkaiwu wee tinyere anyị ọnụ n'okwu a. Chinwendu nnọọ.
ekelela m unu ndewo ehe onye ọzọ nọkwa ebe a bụ maazị ee uche nwora uche nwora bụ onye ee onye ukwu nta akụkọ doro anya ọ ga-esonye anyị na mkparịta ụka taa dọkịta uche ndewo ndewo Igbo bụ Igbo ekele m unu Mhm. em ndị ọzọ anyị na-atụkwa anya ha na ha ga-abata ee ka ga-abịakwa mgbe oge na-eru em ka m gbapụ ya ọsọ kpọọ maazị James Ogbuka James Ogbuka ee eh, Umekwe bụ onye isi ndị Council of Igbo States nọ n'Amerika James ndewo
ndewonụ Igbo ndewonụ onye ọzọ n'ebe a wee bụrụ prọfesọ Tony Ejiofor Tony bụ onye isi ndị World Igbo Congress Tony ndewo
Hmm.
onye ọzọ ihe ndị Igbo na-amasị anyị na ya ga-etinye ọnụ n'okwu a wee bụrụ Ann eh, Nkeonye eh, Ann bụ onye ọrụ ahụike nọ na Amerịka Ann ndewo ndewo hmm. anyị na-agazi anyị ga na-akpọbata ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha na-abata dịka o si adị ka anyị gbapụ ya ọsọ ghara igbu oge biko ee eh, anyị chọrọ ka anyị manwa obere ọkwa ka anyị ga-esi wee wetara unu okwu a ka o wee nwee ike doo anyị anya unu ahụla na anyị dị ọtụtụ ebe a na-etinye ọnụ n'okwu a nke a mere biko o ji dị mkpa na anyị ga onye ọbụla e nyere ohere ikwu okwu biko kwuo okwu a na nkeji atọ ka o wee nwee ike ibe gị wee tinyekwa ọnụ em ka ọ gha- anyị ghara i- inwe ndị na-ezu ike ndị ọf- ọzọ a na-ekwu okwu ọ bụzi na ọ nwetụ ka ihe mmadụ kwuru si wee bata gị n'obi ị chọrọ itinye ọnụ ebe a, ị nwere ike were otu nkeji gbakwunye nke gị ka anyị wee nwee ike na-aga aga ọkụ a ị hụrụ n'ihu m ebe a nwere ike ịcha ee akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji gosi na oge gị e nyere gị agatụwana ehe otu o si mụke kịta akwụkwọ ndụ ọ ga-egosi gị na oge gị agawana mana agaghị m achọ ịna-anapụ ndị mmadụ okwu n'ọnụ achọghị m ịna-anapụ ndị mmadụ okwu n'ọnụ maka ya m ga-achọ ka onye ọbụla jiri aka ya kwụsị mgbe o kwesịrị ịkwụsị ka nkata nwee ike na-aga n'ihu ndewonu anyị ga-agbapụ ya ọsọ banye na ajụjụ nke mbụ dịka o si were dị onye m ga-ajụ ajụjụ a bụ ọgadagidi ya bụ maazị Pete Edochie ọga Pete biko ụdị ị ma na ihe na-akpọtụ na Naịjirịa ugbu a bụ onye ga-abụ onye isi ala nke 2023 mana ọ dịzi ka onu ndị Igbo akarị nke ndị ọzọ na-arị enu ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe onu ndị Igbo ji karị na-arị enu n'ihe gbasara onye ga-achị Naịjirịa na malite na 2023 nke mbụ bụ daalụ na unu chịkọtara ive dị etu a maka na ọ dị mkpa itinye ya ọnụ ma m gwakwuo unu eziokwu ebe a m nọ bụ sọ m nọ em, ọ na-avịa m arụ ịnụ ive unu na-ekwu maka o nwere ive e tinyere m na ntị mana m ma-anwa ka m nwee ike na ọ bụrọ tata ka m mebere ụdị ive a nya m ma-anwa ka m nwee ike Em, ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na e mee nwa ka e mere ibie na nsogbu aya adịrọ hmm. ọ bụrụ na unu nee anya obodo a na-akpọ Naijiria ndị Igbo sokwanụ nwelie ee eh, ive niile e megoro n'obodo anyị a a chọba ndị pụtara ive ọfụma ọkwanụ ndị Igbo ka m were oge Queen Elizabeth bịa Naijiria 1956 onye e welu motie wee bughelie Queen Elizabeth bụ Sir Louis Odumegwu Ojukwu Papa Ikemba oge a na-ekwu ive a enwerọ onye ojii nọ n'Afrịka nwere ego nwoke a nwere e jee gbakwuru ya sị ya biko na eze nwaanyị obodo ndị ọcha na-abịakwanụ Naijiria o nwerọkwanụ ụgbọala a ga-eji wee bughelie kedu ive a ya-eme ọ sị sị were nke ya asịrọ va kwụwa nya ụgwọ welie bughelie enye ive ndị ọzọ a na-emegasị iji wee bụ na ava Naijiria na-apụta apụta bụ ndị na-ewuneri n'ime ya na-abụ ndị igbo oge a na-eti ọkpọ e nwere akara e ji merisie ụwa niile onye nwelie bụ Dick Tiger e jee na mgba bụrụ nwa anyị nwoke nke onye Neni nwụgoro anwụ Power Mike a bịa na edemakwụkwọ a chọba Chinua Achebe o nwere ovu onye ji aka nkịtị wee see eze nwanyị obodo oyibo i jee n'obodo oyibo tata ọ ka dị na Buckingham Palace kedu onye ọ bụ prọfesọ Ben Enwonwu onye ebe onye igbo kedu ebe o si onye Ọnịcha etu a ka o si wee dị unu ewekwana iwe ka m gụnye onwe m o nwekwe na-eme ive anyị na-eme tata na-ewu ewu ka Pete Edochie n'ụwa niile m pụọ n'obodo oyibo ọ bụrụ na ị dakwasị m ise foto ị kwụwa ụgwọ m gụnyekwuo onwe m na ndị Igbo avụ na-ewu ewu maka na ọ bụ na m agụnyezi onwe m ihe na ana m emegbu onwe m ị bịa n'ezizi ya anya ọ bụ eziokwu ka i kwu kedu ndị Igbo kedu mba ọ na-amalụ na Naịjirịa a bịa a na-asị gị Igbo Hausa Yoruba ọ dị mma enwesịrị mba ndị ọzọ mana ịtọ a gụlerisiri ibu e wee bịa na va n'atọ sọsọ ovu ugboro ka onye Igbo pụtago a sị na onye Igbo a bụ onye isi kedu onye ọ bụ Aguiyi Ironsi nye oge ndị amị sị na o jugo ba isi ka ba naka na anya ọchịchị nwantịntị ba wee nọbata o terọ aka a kpachapụ nyanwa eri abụ o nwerọ onye Igbo batago onu ndị ugwu achịdidego e mekete o rutu ndị yoruba ọ nachiekwa n'aka ndị ugwu ọ sọsọ arọ anọ gara aga ka onye na-abụrọ onye yoruba ma onye ugwu ya Goodluck Jonathan bata ịghọtago ọ na-aza Ebele na-aza Azikiwe na ikekwe na onye igbo mana ọ bụrọ onye igbo dị ebe a anyị wee na-ajụ onwe anyị onye igbo o kotere okwu na ya na-ekwe mmanwụ egwu kedu ive kpata na ịchị obodo a ama elutu anyị ọ bụ na nkata a kpala akpa anyị nwa amarọ kedu ka e si akpa ya bụ nkata e ji enene ive meeni oge ndị amị bata sị ka ba chịa ọ bụ na ava a na-anụ na-asị mgbe abụ ọ gaghịgide ee ọ dịka oge gị elugo onye abụ ka ị pịakọta bịa obere obere obere kwekọrọ ịnụ nke na-ama ama atụ ọ dị mma kwubezie na o rutu m ọzọ na-eme ka m malụ ndewo nde- ọ nwere onye mụ na ya nọ ga na-egosi m jebe unu ama akwụsị m n'etiti Eh, eh. mba ama m na- onye nze ka ị bụ ama m na ị bụ onye nze ị bụ a da akwụsị onye nze n'etiti aghọtara m biko N'ọrụ ebe- ọ nwerekwana onye nọ ebe a Eh, Eh, ọ bịaba mahadum ndokpoli ya na be m nene ebe ndị na-apịa bọọlụ unu achịrị ive dị n'iru pụba maka na ọ nwere ive eme ga-egosi m na o nwe ndị mụ na ba na-ekwu ka ọ nwere ive m na-abụ ekote m okwu mba ọ bụrụ okwu gị pụta wepụzie nke a ka unu unu wepụzie m na ya ka m zuru ike Ọ Mba, bụrụ na ọ ife- na-abụ mgbe na-ekwu. nsogbu, na-ekwu na-ekwu onye m na-abụ nne na-ekwu na-ekwu na anyị na-anụ ife ị na-ekwu ọ ya dị unu mma onye adịrị gị sọsọ onye a nụ ava ya rinne mgbe abụ bụrụ Chukwuma Nzeogwu aja jepụrụ ogwu na akwụkwọ n'ugwu hausa a sị ya ehe na ọ ya gburu onye isi n'ugwu awụsa okwu a bụ na ndị Igbo ekotego ya ka anyị nọ n'ime ya ebe a o nwere onye ọzọ ga-asị gị na ive kpatara ya a zụ m n'ugwu awụsa ana m asụ awụsa ọvụma mụ na ba emekọgo anụgo m ka ba kwulie ịghọtago so na m mụnwa kwenyere na o lugo ka onye Igbo ga-achị maka na m nwere onye ekwudere onye gbara nwunye ya ọ ya adị unu mma ndewo ọgaragidi ọ ya adịkwuru gị mma ọ ya abalị gị ezigbo mmadụ ka ị bụ ee biko ajụjụ ọzọ anyị chọrọ ịjụ onye ga-etinyere anyị ọnụ ya n'ime ya bụ em uche nwora uche biko ịma na ife na-akpọtụ kịta na naijiria ụfọdụ na-asị na ọ ka mma ee onye ma ọchịchị bịa chịba ma ị bụ onye Igbo ma ị bụ onye Hausa ma ị bụ onye Yoruba ọ ga-abụnata onye Igbo ka a chọrọ na 2023 a ọ ya bụ ajụjụ m ee eh, maazị ndewo hmm. ee eh, ị nee anya ka ife si wee kwụrụ na obodo anyị bụ Naijiria ee eh, ị ga-anụkwu ndị gbara ajụjụ ọnụ ee fụ ife fa kwugasị ị ga-afụ na nsogbu dị na be anyị na Naijiria ife gbasara ọchịchị nene n'ife mere ụnyaa ndị mwakpo jee wakpo ndị ba ụgbọ oloko hmm. si Kaduna eje Abuja hmm. nee ndị a sụrụ akwụ hmm. nee ndị a kpụrụ akpụrụ anyị nwetakwa ozi taa na ndị ahụ a kpụrụ ndị kpụrụ fa akpọwago ezinụlọ fa fa weta ego kedu ebe a ga-ebido ịgbata mmiri eji anya ụgbọ afụrọ ebe ọ dị ọkụ adịrọ nkata mụ na gị na-akpa ọkwa jenụ na-asụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ anarọ eje akwụkwọ ndị ASUU na-agba straịkị ee ebe ọ bụna mpaghara ọ bụla ije na naijiria ịfụ na nsogbu erika ya bụ na a ga-ebugodi nenyegodi anya n'ife gbasara ọchịchị na naijiria na ife niile dị ka o kpu iru n'ala e wee sizie na ya wee banye ife gbasara kedu onye ga-achị naijiria kedu ife mere o ji wụrụ na ọ kịta azị ka eji si na onye igbo ga-achị hmm. ife dịkwa n'ụwa na gị na oke dịrị gị na mmadụ ọkwa na ị ralụ m ralụ hmm. ọ bụrọ ị ralụ ịrakpụkọsa m oke ya mere anyị ji wee na-asị dịka ọgaragidi ji wee kwu eme nwata ife emere ibe obi adị ya mma hmm. e eziokwu na a na-ekwu okwu ka ọ bụrụ onye ga-achịtanwu ga-achị mana anyị nwa na-ekwukwa dịka ndị Igbo bi na ala Igbo anyị nwere ndị Igbo ga-achị Naijiria chịta ya ọfụma ka m kpọwara gị afa nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazị Peter Obi ọ chịrị Anambra chịta Anambra mma onye ọbụla maara ya Peter Obi yara achịtanwu Naijiria nwanne anyị nwoke a na-akpọ prọfesọ Kingsley Moghalu bụbu onye osote onye isi n'ụlọ ọrụ Central Bank of Nigeria ọ yara achịtanwu Naijiria ụmụnne anyị ndị ọzọkwa na-azọ ọchịchị ka ndị enwerọ oge unu gbagbawa ha ndị Igbo nwere ọgụgụ isi ogbe na ebe ọ bụla ije n'obodo Naijiria ma ọ bụ na ị fụrọ onye Igbo gị gbaa ọsọ ọ ndị Igbo na-eje n'obodo ndị ọzọ na-emeghe obodo ndị ọzọ i je na Lagos ka ị fụ ihe na-eme na Lagos i je na Abuja ka ị fụ ihe na-eme na Abuja so ndị Igbo nweziela ọgụgụ isi ji mee ijezi obodo ndị ọzọ ọ bụzala ọchịchị Naijiria ka a ga-enye onye Igbo ka ya emetanye ya ọ bụrụ eziokwu so o ruru anyị na onye Igbo ga-achị ana ife anyị na-ekwu kịta bụ na ọ kịta ka ọ ga-awụ maka ọ bụrụ na ọ bụrọ kịta keezi mgbe ọ ga-awụ ndewo ndewo ndewo Uche Nworah ee eh, ị gbọrọ ihe ewu na-ata biko ajụjụ ọzọ na-agara ee eh, ọkammụta ee eh, Tony Ejiofor Tony ị ma otu anyị na-esi na-ekwu na anyị ee sị nye ndị Igbo sị nye ndị Igbo o wee mezie m ka m jụba ka ọchịchị a na-enye ya enye ka a na-ewere ya ewere Igbo bụ Igbo ekene m unu kenekwa m unu ọzọ ogiligada e, em, ọ nọ n'enyi Agabaidu anụ m onu gị eh? ọ gị bụ Ikenga Oyi anyị eh? na- na- na- na-awa n'anya ịnị ya ọ kwa ka o si dị ibe anyị anọ m n'ovesi World Igbo Congress bụ ndị na-enekọta ife gbasa ndị Igbo n'ụwa niile Naijiria i wepụrụ ọkpa gafelu Naijiria na ị batago na teritori anyị ma ọ bụ ndị kwuru okwu bido n'isi wee lue n'ọdụ ife m na-eme ka m kwuo kịta bụ ka o doo unu anya na uche anyị dị ya n'ife anaghị afịa ọnụ maka arọ na-abịanụ ee nwa Okereke bụ Sanctus o nwere ka i si wee kwu sị ka e bido 1999 ya ife na-akọwazi bụ ife niile be n'aṅasị ka ọ bụlụ anwụnta ee ma onye na-amakwa n'ebe mmiri si wee maba ya ama ama ebe ọ ya-anọ wee chekọ arụ hmm. ndị Igbo anyị ada azọkwanye ada ekwu ife aka maka na just ka a na-eke a na-eke anụ dị n'ọkụ na-aralụ na o lulu anyị ka ọ na o lurọ anyị ibe anyị o lu ndị Igbo ọfụma ọfụma lufee elufee ka m gwazie unu eri 1865 jekwanụ chekie nya o nwee presentation e melụ na British House of Commons mgbe ndị Britain bido chekibe kedu ka anyị ga-esi nye independence to ndị British West Africa o nwe ofu akwụkwọ e presented by one Horton ọ sị na e nesigo ndị niile nọ na e, na ọ ndị Igbo bụ ndị dị ready prepared e kwesị ka a kwado ka fa dị independent nwee self determination jekwanụ chekie nya kedụzi ife menụ 1865 eri mgbe ahụ wee lue 1960 wee sikwa 60 wee lue taa a na-akọlụ m gịnị ndị igbo lụsili elufe enye elufe ka m kwukwa na ọzọ ọ bụkwala okwu obulu si gwọọ ajụ tụkwasịnụ m na-eri ndị anyị na ha bi anyị over 400 ethnic nationalities na Nigeria anyị bi n'udo apata na abụ bụ nkụtụta nkụtụta nwere nke na-emere ibi arụ hmm? until 1804 Usman Dan Fodio bata wete ndị Fulani eri mgbe arụ abụrọ anyị arụ i je United Nations i je Commonwealth i je ebe niile ọ ndị Fulani anọchisi ụzọ o nwerọ ebe ị ga-esi tinye ọnụ ya na mgbe ọbụna fa ji kwadote nke a na-asị fa i nene ndị Igbo na ndị Plateau na ndị West na ndị South South constitute 67 percent of Nigeria landmass ma ọ bụ na population ịgụ ọnụ isi mmadụ two thirds anyị jikọọ onwe anyị ọnụ anyị ama echebe ka e nye anyị maka i chebe ka e nye gị ndị a nọchisigo ebe niile ama ekwe ka o lu anyị aka hmm. ya na anyị ka ọ dịlị ijikọ onwe anyị ọnụ anyị jikọ onwe anyị ọnụ anyị ewelie o nwerọ onye ya e, etinye na efere eji eli nri bute gị na tebụl sị gị e, gbaba azị anyị ka ọ dịlị e nwekwanụ ụzọ a ga-esi mee nya anyị enwee ike nweta ya mana anyị ga-atụ onwe anyị alo na ọ bụrọ ife a na-ekwu n'ọgbọ na n'ama ya ka unu bulie n'obi na ya bụ ife bụ ife dịlị anyị anyị jikọọ onwe anyị anyị enwee ike napụta ya bụ ọchịchị o lukwala onye Igbo o lufelu anyị elufe na a gbaa mbụ ọ tụọ n'ogwe a gbaa abụọ ọ tụọ n'ogwe ọ bụ sọ ogwe ka a pịalụ akụ ndị Igbo a na-akpachapụ n'akụkụ ọzọ o nwe ife anyị mee ya na ndị be anyị ọ ka ọ ra m kịta hmm. ee ụwa awa ịtọwazi ụtọ ebechaghịkwuo nya ji na-emenụ e, eziokwu dị n'ime obere gidi nke anyị na-ekwe n'isi ihe anụnwa maazị ee ọkammụta kwuru ị chọrọ itinyekwu ọnụ n'ime m ma etinye ọnụ na ya hmm. ive niile o kwu bụ ive mere eme o nwere ive kpata na a na-akpachapụ anyị n'akụkụ ee o nwere ive o kwu metụ m n'arụ rinne obodo ọbụna dị n'ụwa a i je na ya ọ bụ na ị vụrọ onye Igbo a sị gị pụta na ọ bụrọ ebe obibi ndị anyị na va nọ na Naịjirịa ewebere ọnụ ha wee kwue e nwere onye ugwu pụta mbọsị a wee na-ekwue na TV na o rugo ka a ga-arapụ onye Igbo ya chie obodo na maka ibe abịa arụ na onye Igbo maara ive ọ ya eme ụbọchị wee bụ sọ mma ụmụ ori niile a na-ezu na naijiria na-ezu ka ebere ịpụta n'ana igbo ndị igbo bụ ndị ga-aga na ive abịala arụ rinne avụ ka e si wee mepụta ive wee na-adị ndụ ndị igbo ada ayọkwana ayịyọ ee e. ive e ji mara igbo bụ na va na-agba ganagana rinne va na-ewu ewu maka ya na ebe ọbụla onye igbo jelu ị sị na ebe a na adị ebi ebi na ya ọ sị gị rapụ na ya ya ebi ebe avụ ebe a bụ ebe a na-etuvu ndị nwụrụ anwụ n'ajọ agụ ọ sị gị na ya ya anọnwu na ya o nwerọ ebe onye igbo nara anọnwu ọ nọdụ ana o neghalịa anya ọ takata avụvụ ọ mara ive ndị bi ebe avụ chọrọ o welu nwayọọ tụkọtaba ive a a na-abịakwutie na-ego ive avụ ọkwanị ka igbo si eme o nwerọ ndị kalị va n'ụwa niile ọ bụrụ ngozi Chukwu nyelu ndị Igbo avụvụ niile anyị na-ata tata ama m na a rapụrụ onye Igbo Naijiria ka ọ chịa avụvụ a ga-ebe na ive kpata na anyị na-ata avụvụ na Naijiria ive ndị ọcha na-akpọ greed ọ greed a wepụtara na wepụta ọzọ kọrọ ka ivera ndị ndị ọ bụ anyị na va chọpụta chịkọla ive niile bụ nke anyị na va chigovie n'ugwu Hausa kedu ife kpatara na Chukwu nyere anyị mmanụ mana anyị enwerọ ike ịchụrụ nke anyị ga-eji wee na-anya ụgbọala n'ezie n'ọkụ o nwere ive Uche Nwọra kwu ebe ọ bụla ị pụta kịta injin a na-asụ ọ bụrụ maka ọkụ Na- 1960 ka anyị ji wee nwere onwe anyị ọ dịkwa about 62 or 63 years anyị nwere onwe mana anyị enwerọ ike inye onwe anyị ọkụ tupu agha ebido n'Enugu a m nọ na ya na Oji River ka a na-eji coal enye ọkụ na the whole eastern Nigeria Oji River coal avụ tọgbọ nkịtị o juru eju n'ana Igbo si ebe a naa Kogi o nwerọ ive e ji ya eme mana ive coal bara ulu ya erike ikekwa ọ bụ na ọ bụrọ n'ana Igbo ka ọ dị ma o nwee ka a ga-esi wee na-arefine ya wee na-eweta ive ndị ọzọ ya na olugo ka ọchịchị a ga-elutu anyị Hmm. e eziokwu na ya ma e si etu a gbakọba aka e weli e nye anyị mana ọ bụ na sọsọ anyị sị ka anyị zọvi ya anyị ama azọta ya ya anyị anyị ya akpaghalị vụ ndị na-elo olilo ka anyị si elo ee nekwana ive unu ya emelu anyị ma unu chịba ọ dị mma na ive anyị ya emelu unu ee ee na aka ekpe kwọọ aka nri aka nri akwọọ aka ekpe. ọ bụrụ onwe ị ma na anyị agabago ive o kwuru amaka ọ ka ọ dị biko mana e, otu anyị si ekwu ihe a ihe ajụjụ na-agbata m n'uche bụ unu n'anya unu afụ ka naijiria dị kịta i nekwa anya ị ga-afụ nke mere nyaa unu na-anya ụfụ na naijiria na naijiria na anyị anyị na-enwe ọ bụrụ ee eh, prọfesọ lumumba ọ sịghị na na we are owners of thieves onye zuo ohi ọ bụrụ nwanne gị ị sị ya nabata ya onye nke ọzọ bụrụ na ọ bụrọ nwanne gị a sị sị chụpụ ya otu anyị si eme ọ dị gị ka onye Igbo enwere ike imezinwu Naijiria maka ọ gbajuru dọrọ ka ọ bụ ịchịnye Naijiria ụfọdụ na-akọwa si na nke a bụ agwọ ndụ ka ọ bụ ịchịnye mmadụ ịchịnye mmadụ agwọ ndụ Naijiria ka ọ dị ugbu a ọ bụ agwọ ndụ ezi eziada ka m bidogodu na gị zaba ajụjụ a igbo bụ igbo mma mma nụ hmm. ekene m unu na ohere unu nye m iji wuru otu n'ime ndị ahọpụtara ka atụnye ọnụ ma ọ lenye anya na ọkpụrụkpụ okwu ndị a dịka ndị kwuru na isi wee kwuo Igbo si na ihe e memara emema a na-akpọ ya nwa mma. Ndị Igbo wụ nwa mma. Igbo asịkwa that na ugo chakee ya adaara eze. Agwọ ndụ nọ n'ọgba na n'oge ugbu a o zuru ụwa niile ọnụ agwọ ndụ a na-ekwu maka ya awụrụ sọ ọ na-akpọta onye Igbo aha ka ihe eji akpọta onye Igbo aha mgbe ọbụla ọ maka na onye Igbo zuru ka emee onye Igbo maara otu esi eme ihe onye Igbo ma na ọ tụọ onwe ya mbọ ya afụọ ya ụfụ ya amara ka ọ ga-esi tụọ onye ọzọ onye Igbo awụghị agwọ ndụ ka ndị ezumezu ọzọ na-akpọ anyị aha Mm.
echerọ m na So- ịghọtachara ihe m kwuru ọfụma ee eziada ihe m na-ajụ bụ naijiria bụ agwọ ndụ a na-achọ onye ga-achị n'aka ka enwere ike e, e, maazị James tinyetụgodo ọnụ na okwu a ka m marụ ka e, ka anyị ghọta ya ka anyị si kwuo aghọtara m ya hmm. gaa n'iru um, igbo wụ igbo mma mma nụ hmm. ekele m um, n'ajụjụ ị na-ajụ maazị ma Naijiria na dịka ihe dịka agwọ ndụ eziokwu naijiria dị ihe dị ka agwọ ndụ i lee anya ị mara na anyị nwere nsogbu anyị nwere nsogbu n'ihe gbasara anyị enweghị mmiri anyị enweghị ọkụ anyị enweghị ụlọ ọgwụ ọtụtụ ihe anyị na-agabiga na naijiria na dị ihe dị ka agwọ ndụ onye ọbụla na-aga ịchị ọchịchị naijiria nke anyị na-ekwu na ọ ga-awụ onye Igbo ga-apụta chịa ọ ga-awụ ọ ga-agbalị wụ onye ga-enwe akọnuche wụ onye ga-awụ onye ma otu esi edozi ihe nwere ike ịchịkọta Naijiria ọnụ nwee ike laghachi ga lee ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọ ọ ụdị ihe anyị chọrọ ka onye onye ga-achị igbo anyị anyị nwere onye igbo ga-emenwu ụdị ihe ahụ a na-atụ anya ọ ya bụ Anyị ajụjụ m anyị nwere ndị Igbo ga-eme ụdị ihe ahụ mee ya mezie mee ya karịa ndị ọzọ ebe ọ bụla ị gara ị ga-ahụ ndị Igbo ha nọ n'ọchịchị ha nọ na ọrụ aka ha nọ n'ịzụ ahịa o nwee ihe ọbụla a na-eme eme ị na-ahụ ha elee ihe mere anyị agaghị eji enwe ndị ga-eme ya karịa ndị ọzọ i wefu igbo na naijiria naijiria ga-ada taa so ihe mere naijiria ka nọrọ otu ọ dị n'ugbu a maka ihe ndị igbo na-eweta inyere naijiria aka ị chọọ m kpọwara gị aha nwanne m nwoke akpọla aha Peter Obi Kingsley Moghalu Dr. Nwachukwu Anakwenze onowu n'abagana ha ka na ọ- ọ- ha dị ọtụtụ ihe anyị chọrọ ka e nye ndị igbo ofete ka ha weta the ingenuity ha ji na-edozi obodo ndị ọzọ weta ya na naijiria ka naijiria dị otu chineke si gọzie naijiria otu o kwesịrị ka ọ dị ndewo ndewo ndewo James biko ka anyị kpọta nwa e, onye lọya anyị e, bụ e, nwaanyị bụ ife nwaanyị ife biko gwagodo anyị were anya ndị ọkaiwu were onyokometa ndị ọkaiwu gwagodo anyị ihe akwụkwọ iwu kwuru maka ịhọpụta onye ga-achị Naijiria ka anyị marụ ka ndị Igbo anyị etozukwara etozu
ndewo hmm. maazị Pete Edochie ekelela m Dr. Nwora prọfesọ Ejiọfọ na ndị ọzọ n'ebe a biko onye isi ọ bụrụ na ị ga akọwatụrụ m ajụjụ gị ọzọ ọ ga-adịrị m mfe ee anyị sị ka ị were onyokometa ndị ee eh, ọkaiwu gwa anyị ihe iwu naijiria kwuru maka ịhọpụta onye isi ala naijiria ka anyị mara ka ndị igbo etozukwara n'ime ya ok ekelela m gị maka ajụjụ ị jụrụ hmm. um, iwu naijiria bụ constitution 1999 as amended kọwara na sections dị iche iche etu e si ahọpụta onye isi ala Naijiria mana enweghị ebe o kwuru about um, ihe dịka zoning maọbụ ebe ọ ga-ala enweghị ebe constitution gwara anyị sị na ndị ugwu chịa taa a nọtụ ọ ga-achịrị ndị Yoruba maọbụ ndị Igbo eziokwu bụ na otu ndị ọzọ si kwuo o tego aka ndị ugwu ji ọchịchị naijiria n'aka kemgbe 1999 anyị bidoro n'ọchịchị onye kwuo uche ya ọ dị ka ndị ugwu bịara nwee uche obi a dịka ọ ha ma ka e mere ịchị ọchịchị dịka ndị ọzọ kwuru ndị igbo nwere mmadụ anyị nwere ọtụtụ ndị ike dị ịchị obodo a na-agwa anyị na ebe ọbụla ị gara ma ị hụghị onye Igbo na ị pụwa na ebe ahụ adịghị mma for obibi etu Naijiria dị kịta anyị ma na ọ dịghị mma mana enweghị ihe constitution gwara anyị gbasara otu a ga-esi mee ọchịchị even ọ garukwara kwuo okwu ma qualification onye ga-achị nwa ala ọ gwara anyị ma ọ ga-eji PhD ma ọ ga-abụ professor ma ọ ga-abụ onye ji primary school ọ gwara anyị other qualities mana ọ gwaghị anyị na o ruo 1999 na onye a ga-achị ma onye nke a ga-achị isiokwu bụ na ọ bụrụ na ndị ugwu ga-aghọta na e mee ihe mefee ya oke na ọ na-apụ okwu then ala ga-adị mma ọ bụrụ na ha ga-aghọta na ihe ha jisiri ike aka bụ ọchịchị na oge erugo mgbe ha ga-emepe aka ha ka ọ garuo ndị ọzọ dị iche iche then obi ga-adị anyị niile mma ndewo ndewo ndewo i gburu ya nwa nkenke e, e, e, nwaanyị bụ ife biko ka m nachite azụ na ebe ọkammụta Pete nọ ihe m chọrọ ịjụ gị bụ ihe gbasara ala bekee ebe a unu nọ ugbu a unu unu ama m na unu nụrụ na ihe gbasara diaspora vote bụ nke a chọrọ imegharị n'akwụkwọ iwu naịjirịa na o kpuru afọ n'ala eh, na ọnwa ọ- ọ- eh, izu ole ga- izu ole na ole gara aga ebe a o kpuru afọ n'ala ebee ka ndị be anyị nọ n'obodo oyibo kwụ gbasara ya bụ ihe kedu ka unu si achụzi ya kedu ka unu nwere ike isi tinye aka ịfụ na onye igbo batara na ya bụ ọchịchị na 2023 prof mhm. masịkwa na isikwa ọkammụta pit na-enezi mana amalụgo m na a tụa inu agịlịga nkata na onye jara arụ awọlụ amago m na ọ mụ ka a na-agwa eh? Eh, ọkaiwu gwara anyị ka m bido ebe ahụ ọkaiwu gwara anyị na constitution 1999 ọtụtụ n'ime anyị na-ekwenyerọ na ọ dị valid Eh, em, ekwuro anything maka zoning eziokwu mana ka m jụkwa unu ka a sị si akọ na nsị asị si efe na-ajụ ovu constitution na-ekwukwanụ maka gịnị federal character etu a nke- nkịta si wee sị ya daalụ gị daalụ ya ọ bụlụ ya na a na-egwuli mana ọ bụzi na ọ dasịala gị ị dazi iwe ezi anya ọ ka o si dị ee anyị na-adalụ va aka adarọla anyị chaa chaa ya o wee kwesị na anyị ga-etinye anya na mmiri wee zọta nke bụ nke anyị ka anyị ra nọdụ n'ovesi ọ jọgburu onwe ya ọ jọgbuo oke jọgbuo nkakwụ na a ga-asị na anyị ama eti vootu ka ọ dịzịa ka a ga-asị na anyị esoro ọ bụlụ obodo anyị bi na ya ọ sọkwa ya nya bụrụ na ị nọ na sụmịsụmị ebe ụwa jedebe oge ịtụnye vootu lue ị tụnye o luzie na nke anyị ọ dị iche kedu ife kpatara ya o nwe ife mele ede o ji bee nwii ya bụ ife mele ede bụ na i nene ndị nọ n'ofesi ọ ka na ndị saut ndị ugwu unu anọrọ n'ofesi sọ ama anyị mmapụ anyị dịka ndị obodo a sị na ndị e, e, mail-in e, fam ife na-ekwu mgbe a na-ekwu mail-in voting etu a ka o si wee dị fa amago na a blọkụọ anyị ndị si saut ama enwetazi votes ọ sọ anyị nwa ka a blọkụ ọ nya ka o ji jọgbu onwe ya ndị nọ ofesi ebe anyị adịrọ obi adịrọ anyị ọcha n'ife dị etu a o nwekwa na ife m sị ka m tụọ atụ ya anya bụ amarọ m taịm ọ ka fọdụ amarọ m ma ọ ga-abụ ọta alụ mana m ma etinye ya na ndị be anyị sị na ọ mma onye ji ka o ji ana aka mgbe ụfọdụ ịbịazie ndị anyị na fa na-eme fa abịazie fa na-akpachapụ anyị na-akpachapụ eweta ife ụfọdụ welie na-eyi anyị egwu nwa anyị a eji eji a na-akpọ Nnamdi Kanu anyị afụ ọ kwa ife o me karịkwa etu o si ekwu okwu anyị si na e wepụ ya ife a na-ewepụ n'anụ wee na-eli mana ife na ọ na-ekwupụkwu ya nchịkọta ife anyị nọ n'elu ya sị raala anyị ya a raala anyị ya ka o wee kwa anyị na-eme ee fa ncha bụ ife a ga-ebu eme e wee jikọta igbo e jikọtazie igbo igbo ewee kwe- nwela ọchịchị luru anyị mgbe tala aka ọ kwa ya bụ ife m sị ka m tụ kịta daalụnụ daalụ daalụ i kwuka ee James biko ka m tinyekwa gị na em, Eziada nwere ike itinye ọnụ n'okwu a ma ọ bụ na m nzụcha ị ma na a na-ebokarị ndị igbo nọ n'ofesi ndị be anyị nọ n'ofesi na ọ ha nwa na-akwadokarị ụmụ ndị ee eh, ụmụaka ndị be anyị na-eme nnupụ isi eh, na-achọrọzi sị sị ka e kenye ha eh, Biafra ugbu a unu anọrọgokwa ebe a na-ekwukwu okwu si nye na onye isi ala Naijiria ọ dịzi ka unu na-ekwu okwu n'isi naabọ ebee ka unu kwụ akwụ James James anọ nso anyị ada anụzi ihe James na-ekwu Eziada ị ga-anụ ihe na-ekwu ee mba ka ibe gị na ọ nwekwara ndị ibe gị gị na ha nọ ofesi ka fa tinye mana nke onu James ada apụtacha ọfụma Eziada kwugoro okwu ka m ma ka a na-anụ ihe ị na-ekwu mba ada m anụ ife ezi Eziada kwuo okwu mba ada m anụ ife ọ na-ekwu ngwanụnụ prof prof ngwa Ọ dị mma. ehe tinyekwazị ya ọnụ na kwuchitere ibe gị Ọ ee. ga-adị nkenke Mm, Ee, ka anyị nwa n'ofesi ebe a anyị ana-ekwurọ ọnụ naabọ Hmm. mgbe a kwadobe ife anyị nọ na-emi ememme nke anyị nọ na-emi kịta ọ- akpọli ya afa ya na anyị ga-ezero in within afọ akpọli anya the theme of this conversation Hmm. ma a- ikwuweze nke ndị ọcha na-akpọ big picture the big picture bụ na anyị ga-enwere onwe anyị ma ụdị pụrụ iche ụdị ọbụla a ga-esi mie udo adị ya na ọ bụrụ na ndị anyị nọ ebe a asị na anyị na fa anọ ya bụ a na-egwuli ihe a na-egwuli enye anyị ọnọdụ anyị achị ya ma ọ bụzi na asị na anyị ama achị o nwekwa ihe dị na baịbụl to your tents o Israel ebe anyị na-enyo nwere anyị ụfụ ọnụ ka anyị ka na-enyo ya so ọ bụrụ na 2023 na fa ekwete na ndị be anyị ya achị o and ekwete na ndị be anyị ya achị constitution anyị edegharịa 1999 adabara restructuring na ha na-ekwu ndị be anyị ga-enwe hand ka fa si achị onwe fa 1914 achịkọta northern and southern protectorate signatories the 11 ili na ovu na zungeru ka fa nọ wee sign ya ndị hausa na fulani na ya ndị yoruba na ya ndị south south na ya onwerọ onye igbo aka dị n'akwụkwọ ewee chịkọta north and south protectorate hmm. ewelukwa ori mgbe a na-emezi anyị ka ga-asị na anyị esorọ ọbụlụ nye ọ bụ na fa enwe ike idozite ee anyị na ya fa edozitezi ibe anyị na anyị ewelukwa e, e, ehihie chụba ewu dị ojii
ndewo biko ee eh, ka m nachite azụ na uche nwọra uche o nwere ọtụtụ ndị ugwu na-atụ egwu na ọ bụrụ na enye ndị Igbo ọchịchị na ha nwere ike ime ịhazigharị Naijiria n'ụdị ga-eme na ọ ga-etisa egwu a ha na-atụ ọ bụ eziokwu ee eh, biko enwe ka esi wee na-atụ inu n'ana Igbo asị na eh, ka esi ka ndị okenye si atụ asị na eh, ọkụkọ nyụọ arụ ana achụwa ya ọsọ onye ugwu na-atụ ụjọ na ewere ọchịchị nye onye Igbo na na a ga-emezi ndị Igbo achọ inwere onwe ha ha nwa na onwe ha na-achị ọchịchị si ọkwa ọrọ ndị be ha na-eji eh, ogbunigwe na-egbusi ụmụnwanne ha na na mgbago ugwu ebe ha bi ha nwa na-achị achị ha nwere ejego n'ikepụwa onwe ha nọrọ onwe ha iche so echere m na ezi echere m na eh, echiche nke ahụ nwere ezigbo echiche ihe a na-ekwu bụ na mmegbu adịghị mma a na-emegbu ndị Igbo onye ọbụla ma na a na-emegbu si kwuo ya eziokwu a na-emegbu ndị Igbo na Naịjirịa ka e esi emegbu ndị Igbo amara eke amaluke na ese ka m nye gị m kọọrọ gị ihe mere onwe mgbe m jere onwe ife anyị ga-eme na Abuja ee eh, mgbe gara aga onwe nnukwu ọrụ dapụtaranụ wa sị anyị tinye akwụkwọ anyị wee tinye akwụkwọ a wee mechaa wa sị anyị gbagote ka anyị bịa ka a gbaa ajụjụ ọnụ ịmakwa ebe m nwa na onwe m uche nwọra bata ebe a na-agba ajụjụ ọnụ wee nee anya ndị niile na-agba ajụjụ ọnụ ha niile bụcha ndị ugwu asụsụ a na-asụ n'ime ebe a nọ asụsụ ndị ugwu mụwa na onwe m batara ebe ahụ ndị mmadụ batara ịgba ajụjụ ọnụ bụ ndị ugwu ka anyị bachara nke mụwa weli ya na-eji anyị wee n'ozugbo ọnụ ọgụ a na-ama m na ọ bụrụ a sị ka ya nenebe akwụkwọ na-erere ka ihe ọrụ onye lugbo na ọ mụwa ga-enweta ya ọrụ enwetarọ m ya so anyị wee na-asị na ọ nya bụ ụmụ ife ndị ahụ ife na-ewe ụmụ be anyị iwe and ifu na iwe ha na-ewe bụ ọ dị ife ndị oyibo na-akpọ justify amalụ ka esi dozie obodo and ana m akpọkwu ndị be anyị nọ na Abuja ma ndị nọ na Senate ma ndị nọ na House of Reps ma ma governors ọ dịkazịa ka anọchara mmadụ mmadụ na-esi mgbe ọ bụ ba anaghị ekwute n'eziokwu ụjọ na-atụdị fa ịmụkwa ife a na-eme ndị be anyị na-anụkpa anyị e, na-anụkpa anyị so ekwesịrị ka ekwuo ndị mmadụ ga-ekwu ya hmm. amalụ ka onye ahụ na-ese jegota Anambra ebe anyị nọ ị jee n'Imo steeti ife ife na-eme ndị mmadụ na-akwapụtazi kwapụ e si ebe e bi na-akwapụ a sị na ndị a na-akpọ UGM na fa nwa bizi ebe a gịnị kpatara ya o nwere okwu prọfesọ tiburu ọnụ okwu a metụta nwanne anyị nwoke a na-akpọ maazị Nnamdị Kanụ enwere ife a na-akpọ political solution o lugo mgbe a ga-eweta political solution maka ọ bụrụ na ewetara ya ma onye che na ọ dị safe ma onye nọ government house ma onye nọ na mansion ya enwekwa onye dị safe so ife niile ife a ga-elekọta ọnụ kpụkọ ya ọnụ hmm. ọ ka o si ọ ka ọ ra m kịta ọ gara gị dị biko ị nwere ike itinyekwu ọnụ n'okwu a ihe anyị na-ajụ bụ na a sị na ụfọdụ ndị ugwu na-atụ egwu na e nye ndị Igbo ọchịchị na ha nwere ike ịghasa Naijiria ọ bụ eziokwu
Eh, eh, ọ ya-adị Uche mma ọ ya-adịkwu gị nwa mma kịta Naijiria na-aghasasị ọ ndị Igbo na-achị Amen. Oh, ọ na-adị mma ebu n'eziokwu ya kwa anyị ga-anọ a ga na-alabụ onwe anyị tata anyị nọ ebe a ị nee anya ị vụ na Naijiria aghasasịgo ọ bụ na ị na-azụ avịa jekene jee kwee garị ọnụ jee kwee ive olili ọnụ tata ka ebe ebe ọ dị n'ime ya na ọ ga-avịa arụ ndị Naijiria esi etu anọdụ bụrụ ovu na mkpụrụ ụbọchị ole ma ole na-abịa ma gwa gị eziokwu kama na o nwe ive dị n'ọchịchị o nwere ka anyị ra azụ n'ugwu Awụsa anyị na-asụ asụsụ bụ ọbụma ọ na ife mere ya bụ na ndị be anyị akara aghọta ive a na-akpọ PR dị n'ọchịchị o nwere onye dị nọ mma onye nwee ka o ji ya n'aka ọ bụrụ ife mere eme ọ bụ na anyị achọ tata ka ọchịchị a lutu anyị o nwekwara ndị anyị ga-agbakwu sị ba nee anya ọ bụ na unu anọnyela anyị ive dị etu a ya eme ive dị etu a eme o nwerekwara ive anyị anafu unu ekwusie ya etu a bụ ba ekwe n'isi sị ọ dị mma anyị ga-anọnyere unu rukwe na ive a n'oche nekwa ive unu kwere anyị na nkwa unu sịkwa na unu amaghị eme ya etu a bụ anyị eweta ọgba aghara enyere nsogbu na anyị ga-eme ya ya bụ compromise a ndị oyibo na-adị egwu ndị Igbo nọrọ sọsọ onwe ve na va ga-achịlịlị o nwere ebe va ya eje ọ enweli ndị unu na va ya na-akpa unu enyekwa unu- unu abịa soro anyị nụọ ọgụ a na ebe unu erite o tegokwere unu chịba anyị nwa na-akwadola unu kwadoronụ anyị na anyị ekotere okwu o nwere ife anyị anapụ unu ọ ya bata na ọ ga-encha ewuru anyị restructuring ndị ugwu eti na ọka wee chụpụ nwanne va n'ọrụ ma gị na anya ọ bụ na abịa tata sị ka all the seaports dị na ndịda south ka va dị functional ndị mmadụ ya enwekwanụ ọrụ ọ bụ ma ndị mmadụ ya enwe ọrụ ọ bụ na asị ọ dị mma enwee six geographical zones each geographical zone mara na ife unu ya eme ka unu nyebe onwe unu ọkụ ọ ya amakalị ịbụ na ife a na-aga emegide ọkụ anyị na onye ọbụla na-ebi eri aka na ife kpata naijiria ji dị etu o si wee dị bụ greed a m eri ụtụtụ onye ndị ọbụla chọrọ ka va zọkọ ka ọ bụ sọsọ va nwa nwee o ya elutu anyị anyị ya enwetakwu ya mana ọ bụrụ sọsọ ike nke anyị ee e, o nwere ndị anyị na va ga-aga anyị nọkọ maọbụ ndị ofe mmanụ maọbụ ndị ugwu kwanyere na anyị ugbu a nyerenụ anyị aka o tego unu chịbarụ ka anyị chịkwue na o nwere ife anyị ewepụ o nwere ife anyị ya ewe unu ya nọ ebe unu nọ o nwere ife anyị ya emebi rapụnụ ebe a ka o lutu anyị ka unu hụ ka anyị ga-esi wee nwa ọ dị ka anyị mee nye etu a ma ọ magbuo onwe mana asị ka anyị mee nye chọsọ ike aka anyị ọ ya abịakwa anyị arụ ka anụnụ hmm, ndewo ọgaragiri ị kpụ nzu ọ maa gị n'ọnụ ee eh, biko ama m ka ezi ada na James ee eh, mikrofonu unu adịgo mma ezi ada na ihe na-ekwu ezi ada adịrọ m anụ ihe ị na-ekwu eh, ok James nke gị kwanụ eh, oh ok ngwanụ ka anyị gabakwa n'ihu em biko ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụkene em nwada em eh, nwaanyị bụ ife nwaanyị bụ ife biko ee ọ gịnị jizi nwa nkịta ọnwụ ọ gịnị merụ na ndị Igbo aka enwetarọ ọchịchị a na-ekwu kemgbe ọ bụ na ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ
ekelela m gị maka ajụjụ ị jụrụ ị sị m kwuo m ga-asị na ihe ji anyị ịnata ọchịchị bụ na anyị adịrọ n'otu hmm. ịdị n'otu na-eme ka ihe dị mfe ọ bụrụ na mmadụ niile kwekọrịta ọ dị ka ihe prọfesọ kwuru maka maazị Nnamdi Kanu hmm. eziokwu na ọ na-achọ ka anyị nweta nke anyị nwee Biafra nwee nkwuwa okwu n'obodo anyị ka ndị Igbo ka a kwụsị ịna-emegbu anyị and other things but ị hụgo na otu o si na-aga enwere ndị ọ masịrị enwere ndị ọ na-amasị enwere ndị nọ na fence enwere ndị mm, ma na-enwe biafra ma na-enwe biafra ọ gbasaa ha so ọ ịdị n'otu a na-ekwu okwu ya bụ ihe kpatara o ji dị ka anyị adịrọ prepared inweta ọchịchị ala Naijiria okay ị hụgo just the other day a sị na maazị Peter Obi na ọ pụtago ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi ala hmm. amago m ndị mụ na ha kwuru okwu a na-asị na o nwere capacity n'okwu bekee ịkpọkọ ndị mmadụ ọnụ gwa ha okwu ka a tụọrọ ya vootu ma n'ime PDP nwa ọ nọ na ha adịrọ sure na PDP ga-enyenwu ya tiketi nke nwa nke nwa so ndị na-ekwu ihe a bụ ndị Igbo in other words a sị ka e mee eh, questionnaire n'okwu bekee jụọ unu unu chọrọ ka onye igbo chịa ma unu chọrọ ka ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ jide ya ọ ga-agbagwoju anyị anya ma ọ bụ bụrụ ihe mwute na ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị igbo ga-asị mba biko ka a hapụrụ ya ndị ugwu awụsa ka ha mewa ka udo dị ị jụrụ sị na a- ma onye Igbo chịa na ụjọ na-atụ ndị ugwu na obodo ga-agbakasị ma na anyị ga-ekewa obodo ị jụọ m m ga-asị na ọ ga-aka mma ka ndị ka ndị ugwu jide because otu ha si na-akpa agwa ọ dị ka a napụ ha ihe a na ha ga-agbakasịzi obodo so ka udo dị ma ọ ka isi nọ ka onye ọbụla ọnụ ọ bụrọ na ha ga-achịta obodo interview a jụrụ ndị roadside passers by a jụrụ enwe onye nke sị na na isiokwu abụrọ onye ga-achị na isiokwu bụ ka emezie obodo and I agree with the person because ebe anyị nọ kịta ọ gago beyond onye ebe ebe ọ ga-esi apart from the fact na anyị na-ekwu na o rugo turn ndị Igbo ihe nọ m n'obi bụ ka emezie Naijiria o ruo ndị Igbo aka nsogbu adịrọ ma o ruo anyị aka ka o ruo aka onye isi kpakọrọ ọnụ onye ga-emezi obodo ka a kwụsị mpụ na arụwara na ihe niile na-eme ebe a ọ ya ka m sị ka m kwuo Eziada Eziada kwugodo ka m na-anụ ị ga-ekwu ee ee uche chere just nye m obere oge ka m ka m mara ka m na-anụ ife Eziada Eziada kwugodu adịrọ m anụ ihe Eziada na-ekwu adịrọ m anụ ihe ọ na-ekwu anyị chọghị eti isi ọnụ na nke James
biko ee
e, just nwee obere ndidi ka anyị mara ka maka ndị aka ekwurọ ka anyị mara ka James kwugodo ka m nụ ọ dị ka m kpasugo onye ọbụla iwe mba nsogbu nsogbu nsogbu ka dị na line ha biko anyị ka na-agba mbọ ka anyị ma ka anyị ga-eme ka anyị nụba ihe Eziada na James na-ekwu James uche kedu ife a dị gị n'obi na-asụ pọtọpọtọ ka anyị nụgodu nwaanyị bụ ife nwaanyị bụ ife m ma-asịkwanụ a sị na uche onye adịghị ya njọ mana m ma-asịkwanụ na nke a nke a nwekwa ka o si wee dị ee e nwere ebe i si wee kwu mụ ana m atụle uche m okwu igbo m ma-eji wee kọwa ife m feel n'ife i kwu and afụnwuro m so ngwa asị ka m sụọ n'oyibo ife a bụ a divisive and defeatist mindset hmm. or mentality hmm. eh, n'uche nke m nọọ ka anyị welụ maka eh, ka ndị ugwu ji agbasa na ebe niile ka a rapụziara ha ọchị negodi nke a chịrị achị a na ha achị achị eight years now wee fụ ka ma akọ isi na anya dị onye ọbụla na Naịjirịa hmm. so anyị tụwazi ụjọ ha jidekwuo ya for another four eight years anyị ga-adịzikwa ndụ wee chee echi mba ọ bụrụ- ọ- ọ bụrụ ihe mmiri ka m bịa ka m ọ bụrụ pụcha ihe mmiri ọ bụ ofu ọ bụ ofu ofu ofu nkata a mgbe Jonathan na-achị Jonathan abụrụ onye Igbo dịka ọgadagidi si ekwu mana ọ- ọ ọ- ọ agbata obi a sị na agbata obi onye bụ nwanne ya e wee were ụjọ were ụjọ ọchịchị o ji were ụjọ na-ama ihe dị girigirigiri wee wee pụọ since ahụ ọ pụ na enugwu obodo ndị isi n'anya dị onye ọbụla so ihe m na-ekwu mba ihe a elugo na ndị igbo ga-etinye ọnụ ndị igbo ga-esowaghachi and o nwere ihe m chọrọ ikwu biko si ekwetezi na ndị igbo ekwesịzi na-ekweta na-asị na anyị afụrọ onwe anyị n'anya na anyị ejikọrọ asị asị o nwere ogo na-ada enwe nghọtahie na agụ m na na social media today ka m gụta eh, ndị o nwere this prominent northern politician ọkwa today ka ọ pụ banyere onwe ya another party a na-akpọ ANPP Kwankwaso Hmm. ọ pụtazie na ha afụrọ onwe ha n'anya mba so na ndị Igbo pụtara nọrụ onye anọrụ APC onye anọrụ PDP onye anọrụ APGA ọ pụtara na anyị afụrọ onwe anyị n'anya mba anyị fụrụ onwe anyị n'anya biko so ọ ihe ndị ndị ilo na-abịa etinye n'ime etiti anyị wee were wee were ya na-eme anyị anyị na-agbasa anyị nọkọrọ ọnụ Hmm. ihe anyị nọzi kịta a wụ ma nwa anyị a na-emete ma na ọ narọ emeta ọ dị anyị mma ọ nwa anyị anyị ruo n'ime obi anyị anyị- anyị pịa ya ụtarị baara ya mba mana ọ pụta n'ilo anyị kwụ ya na azụ hmm. ndị na-achị naijiria eburo isi naabọ hmm. nwaanyị bụ ife ị ga-achịwu naijiria hmm. mụwa uche nwora ga-achịwu naijiria ọgadagidi chịa naijiria chịgbuo ya mma maazị na-eme anyị ntabi ihe achịwu naijiria o nwere ọgụgụ isi maka na ihe chukwu tiri anyị n'ime akpata nọ n'egwu egwu maka gịnị ekpọrọ m nke ahụ daalụ ndewo ndewo ndewo uche nwora ee ị kapịago ya bụ okwu ọnụ ka anyị na-agakwa n'ihu biko ee ihe ọzọ m chọ ka anyị tinye ọnụ bụ na ajụjụ ọzọ m chọ ka anyị tinye ọnụ ee ọgadagidi biko ka i nyere anyị aka zara anyị nke a unu ma na kemgbe e bidoro ee ọchịchị onye kwuo uche ya na 1999 ndị Igbo kwụ kwụsị ike na azụ ndị PDP ee emekatazia emekatazia ọ dịka enwere ụfọdụ ndị na-agba abụbụ sị mba na PDP emetarọzi fa ọfụma na ọ bụ na e sowe PDP na ọchịchị anyị na-azọ na ọchịchị onye ga-abụ onye isi ala na 2023 eh, eh, eh, agaghị eru ndị Igbo aka ụfọdụ n'ime ha wee si na PD mapụba na-abanye APC kedu ihe ị nwere ikwu ikwu maka nke a um, ị ma na ibe eziokwu ji wee magbuo onwe ya bụ na oge ọbụla ị nere ya anya ọ dị ka o si wee dị o nwere ihe Obasanjo mere oge a na-agba kliana sị ka a napụ Jonathan ọchịchị na ọ bụrọ ya ka o lutu Obasanjo ji aka ya gbaghalị jekwuru ndị ugwu tiwa biko na nke a bụ izizi ndị a na-akpọ minority na-achọ ịchịnụ rapụnụ nwoke a ka ọ chịa ọ chịsịa mee gịnị ọ nachi etekwere unu ka a da anapụ onye ọnụ n'ala etu a na ọ dịrọ mma ọ gbaghalịa yọlide ayịyọ ndị ugwu kwete wee bịa bụ iti mkpude Jonathan wee sị ya na anya ị nọgo arọ naabọ bụ nke Yar'Adua wee chọ ka ị nọọ nke gị ị ya-ekwe m nkwa na a rapụ gị ka ị nọọ nke gị a na ọ sọsọ arọ ịnọ ka ị ya-anọ Jonathan kwere ya nkwa na ya ga-anọ arọ ịnọ a wee jee tụọ vootu ọ danalụ Jonathan Jonathan wee nọba ị ma ibe dị n'ụla ụla tọbaranụ ụtọ e kwobe ya ekwobe Jonathan anọlezie nọọ arọ ịnọ nụ wee bụ na ebe abụ ọ nọ amaka wee chọ ka ya nọrụ gaba Obasanjo sị ya na anya ọ bụrọkwanụ ibe mụ na gị nekwanụ ibe anyị Jonathan kwenye na ike bụ na ọ bụ na ya ekebe ego na ya kelide a sị ya nọdụ o wee kebe ego ndị niile enu kwadelie kwancha wee si etu a wee rapụ ya ụgbọ abụ ọ nọ n'ime ya wee wee miri ọtago Mm. mana etu ibe si wee dị kịta ndị Igbo ri nne na PDP ndị Igbo na onwe ba ekwenyekwu na ba nwere ike ịzọta ọchịchị naijiria na pdp avụ mana ovu ive m chọkwu na ọta bụ ndị igbo na onwe va ọchịchị na-abịakwanụ va arụ Hmm. ive ọchịchị ya abịa va arụ bụ na oge ọbụla azị sị rọpụta mmadụ onye ọbụla achọ ka ọ bụ na steeti ya ka onye avụ ga-esi wee pụta o nwere oge azị sị rọta ndị ga-achọ ọchịchị naijiria olu falae na obasanjo meketelie ndị yoruba gwa falae rapụkana obasanjo ka ọ jebe ebe a ndị ugwu chọmadụ m ogbe va rapụ ma buhari akarị onwe va rapụ ndị igbo wee dị one oru na ịtọ 23 va ncha bụ chọgbadoro ịbụ president a ọ bụrụ ive mwute ka ọ bụ o nwe oge a chọrọ ịzọ gọvanọship na Anambra ndị PDP pụtaranụ kwụsị amamụ 10 million kabakwu va dị over 40 ọbụna ọchịchị ya marakwana anyị arụ ka anyị kwuo eziokwu kama na ive m na-achọgodu ka anyị mee bụ na a na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ n'ilo ndị Igbo chọrọ ịzọ ebe a va ncha nọkọ ọnụ onye ọbụla mara ive ọ ya eme ya kwuo onye e nere anya ọ dịka nke ya aga na arị sị kwadolu ya ka onye ahụ gaba etu o si wee dị kịta ọ bụ na-asị anyị ọ dị mma weta na ovu onye igbo ya achịnụ ka m gwa unu eziokwu ọ ya abịa anyị arụ avụgo m eri ọ ya abịa anyị arụ o nwere nwaanyị kwuru okwu avụ ya ezukọ ọnụ sị na ọ kwa onye a ka anyị ga akwado ọ dịkwanụ ka ọ ya amagbu onwe ya mana ka o si wee dị kịta ịrọpụta ovu onye igbo ya achịnị ọ ya abịakwa arụ ekwusikwa m ka ọ ra m n'ọnụ ndewo ịzọ ọchịchị a BC Nwosu na onwe ya pụtago tie mkpu wee sị dat na ndị Igbo kwadoro eh, Tinubu mgbe ụgbọ ya na-achị ikpu ọ na-achị na na na na Lagos ebe a kwadokwa Obasanjo na 1999 mgbe ndị Igbo kwesịrị ịpụta asị ka enyere ya efe ka e meere ebere maka na ndị Yoruba Abiola ife e mere Abiola ka e si napụ fa ọchịchị
na ọ bụ na Buhari achịsịa o lutue mana ọ bụ na ị na-anya na etu a ka o si wee dị ndị a bụ unu na-ene anya o nwere onye nọkwata anụ ọ ya abụ ive ivele ma asị ọ dị mma kwado unu nwoke a bụ ka ọ pụta emezi ọ pụta o biri n'obodo oyibo a na-agba ya ntụtụ ịghọrọ ụlọ ya na mụnwa akwadoro ka ọ bụrụ ya ncha ọzọ ọ bụrụ na anyị achọba isi anyị na ndị ofe mmanụ ma anyị nwee mmekọ oge nke Zik o nwere onye a na-akpọ Adeniran Ogunsanya nya na ya si etu a dị oge nwoke a mesị nwụrụ ndị Igbo niile nọ na Lagos mesi shop ba wee kwa nwoke a amaalụ m ya Zik gwakwu nka nya na ya si wee dị ya na ife m na-ekwu bụ onye ọbụla na-asị na ndị Igbo na-akwado Tinubu nke bụ ala ka ọ na-apụ ịghọtago ndị Igbo nwere ike kwuba ife sọ va ka ba nwee ike nọkwata n'ebe ba na-azụ si ya bịa ee mana ọ bụ na i chebe ife bụ ililo ndị Igbo niile ililo ndị Igbo tata bụ biko nyekene onye Igbo eve ka ọ chịa obodo anyị a na o nwere onye kotere okwu ya bụ ife anyị nọ n'ime ya na onye ọbụla na-asị gị n'ala Igbo na-akwado Tinubu maọbụ onye ọbụla si ebe awa ndị nne na-eme ya bụ ka o esi wee dịrị va nwa mma ọ bụ na-asị anyị onye mara ka ive si wee dịrị ya na Naịjirịa maọbụ n'ala Igbo ya mere uchie o nwere onye Igbo ya enwe ego mma enwe maka na ndị ana m asụ Awụsa elegede masịalụ ndị a nọ n'isi ma na-agba m ọsọ wee nata nọdụ ovu ebe sị ka mụ na ndị Igbo nọdụ mbọsị ya m na-ebe ndị ọrụ Buhari bụ onye izitu m ama ụmụnne ya na ma obi onwe onye gwa m okwu akwa ka o si adị ya na onye ọbụla na-agbakiri ya na bụ ka o si wee dịrị ya ka o si ekwu mana ịchịkọzi ya ọnụ ife anyị nwa chọọ tata bụ onye Igbo pụta ka anyị tiri ịgba sovie ọ na-ada ada anyị na ya adaa ọ bụ na agbanwe egwu anyị na ya agbaba mana onye fụ ife ndị Igbo chọọ otu m agwa gị eh, prọfesọ Ejiofor biko tinyekenara anyị okwu kedu ihe ị fụ ka dịka eh, Tinubu si wee buru egwu nke ya pụta ugbu a a na-ekwu okwu nke ndị Igbo n'okpuru bagharị n'ụlọ nọ ndị Igbo ka olu

anyị abaa n'ụlọ ụjọ abịa anyị anyị abaa n'ụlọ ọnwa anyị na-eti kịta ọ bụ na anyị enwetara ya kịta ị ma na aghụghọ dị ya onye na-asị na ndị Igbo na-akwado onye ọzọ na-abụrọ onye Igbo ị ma na aghụghọ dị ya sị sepụ aka enwe n'ove o meghọ aka mmadụ na ihe dị n'ime ya ka m ntụ ịnụ lulu azụ maka na um, agaba idu nwe ihe o kwuru nnụ mara ana m etu ya afa dị iche iche na amagbado m va ncha ee agaba idu nwe ihe o kwuru ma ndị ọzọ nwekwa ka esi asọnyelụ fa ọnụ ka fa e, kwenyere anyị maka na anyị kweta oge m kwu 145 million two thirds of ndị Naijiria ọ ụmụ nzukọ a na-emegasị gbasara ndị middle belt na ndị south east na south south na south west ijugwu na eziokwu dịka m si mụta Onowu Abagana pụta na ọ bụkwa n'ebe a ka a gbado ụkwụ wee pụta na va ncha akwadolie ya na ọ ya-aga ọ dịla naijiria mma mana ka m dị eje n'ebe a o nwee ife m chọ ka m lụtụta aka o nwee ofu nwoke a na-akpọ eh, Hubert Ogunde onye Yoruba gụla egwu mgbe a ee Yoruba Ronu. Agaba Idu ị ma ife m na-ekwu gbam ọ sị n'asụsụ ha ndị yoruba chee na echiche think ya bụ ife ka m na-agwa ndị be anyị think ndị igbo maka na ị na-ele ka nya bụ ife si wee kwụrụ oge ọbụla anyị achọ ndị anyị ga-attach n'akụkụ ha unu fụ ihe mee na Anambra anyị nwa mbọsị a o nwee ka esi wee ụfọdụ anụ sịrọ amasịrọla ife ga nụ ka esi wee nụ ya bụ ọgụ ewee tụọla ya bụ vote eji wee rọpụta maka na anyị wee ụla apụla anyị n'anya na ndị agavụ ga-abịakwa welu Anambra anyị nụ mana ewerala Anambra anyị apịwugo anyị o wee mee m wee bido chewe echiche e dịrị mgbe e, nna anyị bụ Dim Odumegwu Ojukwu mgbe va ji wepụta APGA o nwere ife e bu n'obi anyị nwere ike ibido kịta chebe echiche ka anyị ga-esi wee mee ife ndị ọcha na-akpọ social reengineering ka anyị ghọta na anyị ya-enwe ike ịkwụrụ onwe anyị ka anyị ghọta na o nwe ife anyị ji bụrụ igbo na anyị nwere ike imenụ e, e, melụ kwudola onwe anyị wee n'ọdịnihu ka m na-ekwu ive a o nwee otu ọ bụrụ na i nee anya ive na-apụtagasịnụ ma ọ bụ na newspaper ma ọ bụ na tv ma na redio otu a na-akpọ joint body

ya bụ otu na-emekwa ife pụrụ iche ife ndị na-achị anyị n'ụdị ịtụ vootu na-emenwurọ ndị ebi na-arụ oyi na ọ bụrụ na anyị enwe ike takwụ naanị ya na ọ ga-enyere anyị aka ebido dịka a sị na a na-esi n'ụlọ ekwugo ya ebe a na a na-esi n'ụnọ malụ mma wee pụba n'ama anyị jidetara onwe anyị maa mma n'ime ụlọ anyị apụba ama daalụnụ ndewonụ igbo bụ igbo anyị na-ekene unu biko ee chetakwa na ọ na bb C Igbo ka ị nọ na mkparịta ụka ezumezu bụ nke anyị na-ewe

butere unu kwa mgbe kwa mgbe ihe anyị

nga na-asị ọ bụ na Igbo niile ekwekọlịta ka e wele ovu ụbọsị wee na-awa ji ọ ya-ejikọ Igbo ọnụ maka gịnị anyị si etu avụ jikọọ anyị na ụmụnne anyị n'obodo oyibo ma ndị be anyị eduleta abịa anyị tikọọ isi ọnụ Igbo abụla ovu onye ọbụla anyị sị ka anyị weta anyị ewetie ọsọsọ ya bụ ive nwere ike ime igbo igbo ejikọ ọnụ nya biko kịta m nwere ohere ikwu ive a ka m kwukwaa ya ọzọ ka ndị igbo gbakọọ ọnụ rọta ovu mkpụrụ ụbọchị n'arọ igbo niile ga-eji wee na-awakọ ji ọnụ ndị na-anọrọ nso onye jee avịa golu ji golu ọkụkọ o jee gbuo ọkụkọ na bịa sie ji nya kpọkọzuo ndị ọzọ ka ọ gwa va ive o loro adịkwa unu mma daalụnụ ndewo ndewo Ọgadagidi biko kịta anyị na-apịachikọta kedu ife ị nwere ike ikwu i kwetara na ndị anwa sị na ndị nọ n'obodo oyibo na-akwanye ndị ụmụ be anyị nọ n'ala Igbo ka ha ghara na-atụ vootu eh, eh.
mba onye n'obodo oyibo jere ebe avụ ka ya mụta ive i rue ọ bụrụ ive a na-eme ebe avụ ka ị ya-amụta ọ bụrụ ị na-amụta nke ndị avụ i welu nke gị wee na-emebie etu onye kwuru okwu si wee kwu ọ dịkwa nke aja mbe na-ede ebe avụ o nwere onye uche ya zuru ezu ji agwa ndị be anyị sị va ee unu agazina na-atụ vootu ive ị ya-aghọta bụ ọ bụ na o nwee hmm. ive na-ewute gị ndị mmadụ na-eme ọkwa na ị nọdebe ebe nso i wee nwee ike ịsị va na ive a na unu emerọ ya ọvụma mana ọ bụ na ị nọte aka emekwala ya na-eme ka e si eme ya na etu onye avụ nọ n'obodo olu si wee zaa gị ya sị na va adị ekwu mụnwa kwenye n'eziokwu na va adị ekwu ekwu taa ndewo ndewo ee biko Eziada na James Ogbuka na-enwe ezigbo nsogbu na igwe okwu ha ọ naghị ekwe ha kwuo okwu ebe anyị ada anụ ihe ha na-ekwu ebe a ee unu ga-ahụ na anyị agbalịana ugboro ugboro ịma ka anyị ga-enye ha ohere ka ha nwee ike kwupụta ihe ha dị n'obi ha mana ha sikwara ọnwụ depụtara anyị akwụkwọ ihe nke ha dere ee eh, na ọba nzikọrịta ozi ha ee eh, Eziada na onwe ya na-ekwu na ee eh, Igbo presidency 2023 ee na ọ ga iwu ka ọ bụ na ada ekwe ya ọnụ na o nwerọ onye anyị na ya na-ekwe ya ọnụ na ọ ndị Igbo ka o ruolu na ndị niile bi n'ala bekee ọkacha ndị bi na United States na ha ncha niile na-akwado na ha ji ofu ọnụ na-ekwu n'Igbo ka o ruolu ee James Ogbuka bụkwa onye nke nọkwa ebe a na-ekiri anyị ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu mana anyị ada anụ ihe ọ na-ekwu ofu ihe a ka ọ na-ekwu ọ na-ekwukwa na ndị niile nọ na ala bekee ọkacha ndị otu nke ọ nọ n'isi ya bụ Council of eh, Igbo States nọ na Amerịka na ha ncha niile na-akwado n'ofu ọnụ na ọ ga-abụ onye Igbo ka ọ ga-erunata na 2023 otu a ka ọ dị biko ka anyị dobiri ya ngwa ngwa ezi ada nwaanyị bụ ife biko nyekene anyị okwu mpịachi anyị gwa ndị Igbo okwu nke mpịachi n'otu nkeji
biko tupu m apịachie o nwe ihe m chọrọ ikwu mm-hmm. ọ ga-adị ka ajụjụ dịkwa ka just a comment hmm. prọfesọ Ejiofor kwuru okwu oneness of purpose ma m ka m ga-esi kwuo ya n'Igbo so m ga-akpọ ya na bekee otu o si kwuo ya ọ sị oneness of purpose hmm. ihe ọ na-achọ ikwu na anyị kwenyeta na Igbo presidency na ọchịchị ala Naijiria na ọ dị anyị ọ iwu na onye Igbo ga-abụ onye isi ala Naijiria na 2023 achọrọ m ịghọta ọ ya nwa wụ the oneness of the purpose the purpose bụ na anyị chọrọ ịwụ onye isi ala or the goal bụ na anyị chọrọ ịwụ onye isi ala so na-ajụ sị ọ bụ na anyị niile kwekọrịta dịka ọgadagidi maazị Pete Edochie sị na anyị kpakọ onwe anyị ọnụ na anyị ga-amazi mma si n'ụlọ pụọ ama ọ bụ na anyị kweta maa mma n'ụlọ before pụwa ama ọ ga-adị mfe ma ọ bụ ndị Igbo ọ ga-ekwenye ebe a na-achọ ka ọ bụrụ onye Igbo n'ụzọ dum ọ bụ na a youth onye onye onye dị young arụ ka siri ike pụta n'ala Igbo ma ọ bụ nwaanyị pụta n'ala Igbo ndị Igbo ọ ga-akwanye ya in the light of oneness of purpose ebe anyị na-achọ ka anyị chịa Naijiria by all means onye dị young Nigerian youth bụ onye Igbo pụta ma ọ bụ nwaanyị Igbo pụta anyị ga-akwanye ya ndị Igbo niile in unity ka o jee jee napụta ndị ugwu ike napụta ha ọchịchị n'aka ka ndị Igbo nwee ike banye
hmm. ajụjụ gị a nụnwa eh, ọ chọkwara ibido nkata anyị n'isi ebe anyị na-achọ ịpịachi apịachi ọ
otu m ga-esi wee pịachie nke m
okay eh, dọkịta Nwaọra ma biko were otu nkeji were otu nkeji wee pịachikọta ya ihe m chọrọ ikwu nwere ka m rụtụgoro aka e nwe mgbe i kwuru okwu Tinubu na-asị anakwana atụ ya ụjọ because o nwere okwu a na-ekwu na onye ndị onye onye onye the gods onye ọ bụla the gods chọrọ igbu

nwaanyị bụ ife ihe a na-ekwuzi kịta eh, Mm. o- oge agago nke isi ka a chọwa nwa okorobịa because i lee anya na na ụmụ otu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ihe a na-eme a na-ejezi egoro egoro form form e ga-efill to show na ị chọrọ ịzọ so ndị Eh. na-elegezi anya na ndị nọgo n'usoro dịka Ma- ndị maazị Igbo na- maazị maazị uche nwora biko ewena iwe ewena iwe ee ịma na ebe anyị nọ ee ekwekwana ka anapụ anyị ihe anyị ji ya biko kwugharịa ihe ahụ i kwuru biko kwugharịa ihe ahụ i kwuru ma anyị pụọ n'azụ ka anyị kpawakwa ka anyị si akpa mana ma ihe anụwa ndị ụwa niile na-ege anyị ntị ọ ga-adị mma na ị yọrọ ayịyọ ka anyị wee kwugharịa biko
ọ ibe nene the major political parties otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwegasịrị APC PDP APGA eh? then nke George Moghalu eh, Kingsley Moghalu echetazi m party ahụ ọ ndị a ndị nọ n'usoro already so a na-ekwukwe n'okwu onye Igbo ịwụ president ọ ndị anọgo n'usoro ọwụ ka a ga-ebidokwa kịta achọwa mmadụ ụbọchị agago because ọ fọrọ gịnị izuụka ole na ole time e kwuru aga wụdị ga mee primary so kedu ndị gwagoro anyị na ha na-azọ Peter Obi ekwuola na ọ na-azọ Kingsley Moghalu ekwuola na ọ na-azọ Anyim Pius Anyim ekwuola Dave Umahi ekwuola Orji Uzor Kalu ekwuola Chris Ngige ekwuola Peter Umeadi ekwuola Rochas Okorocha ekwuola Maazị Ohuabunwa ekwuola ọwụ ndị a ka a ga-ekwuzi Mana Kwenze, na-ekwuzi ọwụ ịkpọbatazi ha n'ime obi ka a kpaa kedu onye ọ ga-awụ hmm. ọkwa ebe a nọzi kịta ihe awụ biko abụghị ọgwa m chọrọ ikwu onye ọwụna wụ onye igbo akwụkwana n'akụkụ ị ga na-ede na-etinye ọnụ ị gaa meeting ụmụnna ikwu okwu ọ bụrụ na Facebook ị na-ede ebe ị na-enye achịkọta na ọ gbasara gị ọ gbasara gị hmm. maka a kụkwa nke a kụjọọ 2023 ọkwazi mazụ ka anyị niile n'ala ee eh, biko ndewo eh, uche nwora anyị ekeneka gị n'okwu gị mana biko onye ọzọ ga-ekwu ọzọ biko ee eh, ka anyị jiri nwayọọ ka anyị ọ ghara ịdị ka anyị na-akparị mmadụ ebe a maka na anyị ọ bụrọdị ihe anyị bịara ime n'ebe a ee biko ka prof biko ị nwere ike iji otu nkeji pịachie okwu gị ka anyị wee nwee ike gaa n'ihu
ee ife m ga-eji wee pịaji okwu bụ ife ga-akọwatakwa ife nwaanyị bụ ihe kwu gbasalụ oneness of purpose nọ Hmm? a sị na a kpaa akpa e mee gịnị a larụ n'ute and eh, eh, ị ga-azọta na ana wee zọba ute Mhm. Ka ọ dị. ịzọta nya bụ ana anyị mana anyị na-asị na igbo enwerọ eze igbo enwe eze igbo enwe eze anyị na-atapị ya ọnụ n'ụzọ na-adịrọ anyị mma mana ibido kịta etu a na-asị welụ gboo wee chụba ewu dị oji ibido kịta wee kọnye ife ịbụrụ ya bụ n'oge ịkọnye ife na ilu ego ịkọnye n'oge kọnye ọfụma oge eji eweta ife ubi lue iweta ife ubi mhm. anyị ya emerọ nke anyị nke kwom hmm. anyị ya akwado akwado ọ nya ka anyị ji kpọọ nya social re-engineering of ndị Igbo etu ọ ga-abụ eme ya before pụta na ị na-achọ dịla ọchịchị ị je enwe blessing ndị ọrụ e, Ikenga nọ ebe a Ikenga na Ọmambala nọ ebe a e je enye gị blessing si inu n'ime ụlọ malụ mma wee pụtawa ọ bụrụ onye hmm. nọdụ n'ụtọ nke m nọkata sị na ya na-eje ọchịchị adịzi a na-abịanye anyị isi ka anyị kwenye so anyị nwee ike ijikwata onwe anyị jụọ onwe anyị ajụjụ bido from the eh, pre-K to the time ị ga-a graduate from school anyị eme gịnị inculcate in you ife bụ na ịbụ onye Igbo ajụọ gị kịta na ịbụ onye Igbo what is it you are anyị need to capture ourselves so that by mgbe ụmụaka anyị na-apụta from high school fa amaligo what it means to be Igbo so ebe ọ bụla fa nọ na ife a fa nọ everywhere in the world ebe ọ bụla fa nọ na ị kpọọ fa oku fa aza as onye Igbo ọ ka ndị Jews eme anyị na-asị ka anyị dịka wa mana ọ ka wa si eme ebe ọ bụla fa nọ ị kpọọ fa oku fa aza as ndị Igbo ọ bụrụ na onye pụta ụtụtụ ọ chọọ ka ya mee ka ọ bụrụ na ọ nke ya mee ka a na-ekwu Alright. Eh, ndewo ndewo ndewo mm. ekene m unu ndewo ndewo ọkammụta biko a na-ekene unu bụ ndị niile wepụtara oge ịnọnyere anyị taa ọkammụta Tony Ejiofor ee Uche Nwaọra ọgaragidi na onwe ya Eziada James na onwe ya na Ann ee em, bụ ndị nọnyere anyị taata biko anyị na-ekene unu ebe ọ dị ukwuu ee anyị jikwa otu aka ahụ na-ekenekwa ndị bụ ndị otu anyị bụ ndị redio stations anyị anyị na ha bụ ndị lụkọrọ bụ ndị na-ebu anyị live today na ebe niile dị iche iche e, ndị e, Flo FM Darling FM ABS TV na redio e, Blaze FM na IBC Owerri anyị na-ekene unu ebe ọ dị ukwuu anyị nakwa ekene ndị otu anyị nọkwa n'ime ebe a bụkwa ndị iso anyị ndị nsonso anyị nọ na Facebook na Instagram bụ ndị nọkwa ebe a na-akwanyere anyị ọkụ na-akwado ihe anyị na-eme